n'ezie n'ezie atụm vootu ara pụrụ iche na ndị ọzọ ngwa gee m ntị n'ọnụ ka m tụnye gị azụ n'ihi na m si olu Isi akụkọ anyị taa bụ otu a ga-esi mee nhọpụta nke onye isi ala n'afọ 2023. ndewo ngwa gere akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya ihe pụtara atụm vootu 2023 ji pụọ iche na atụm vootu ndị ọzọ naịjirịa ahaziela ma mee atụm vootu ugboro ise kamgbe a laghachiri n'usoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999 atụm vootu 2023 ga-abụ nke ise. N'ime oge ahụ, e nweela ọtụtụ mgbanwe n'usoro e si eme atụm vootu dịka oge na-agafe nakwa n'ime mgbanwe ọgbara ọhụrụ teknụzụ. N'ihi nke a, usoro a ga-esi mee atụm vootu nke afọ 2023 agaghị abụcha otu ihe dịka nke 2019 maọbụ nke 2015.

nakwa 2019 bụ nke agaghị adịzi na atụm vootu nke 2023 nke mbụ ndị ụlọ ọrụ INEC ebutela igwe a na-akpọ igwe BVAS igwe BVAS bụ akọrọngwa teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke INEC wepụtara iji gbochie magomago na atụm vootu nke ara ọ bụ igwe BVAS ka a ga-eji nyochaa onye ọbụla ga-apụta ịtụ vootu ma lekwa ma akwụkwọ ikike ịtụ vootu nke ndị bekee na-akpọ voters card o ji bịa ọ bụkwa nke ya n'ezie ọ bụ nke ọma ya ka ọ bụ nke adịgboroja nakwa ma onye ahụ ọ nọ ebe o kwesịrị ịnọ tụọ vootu n'afọ 2019 igwe BVAS adịghị ihe e nwere bụ nke a na-akpọ smart card reader n'ọnụ bekee ihe BVAS ji dị iche na smart card reader bụ na e nwere ike iji ya see onye bịara ịtụ vootu foto iji mata na n'ezie ma ọ bụkwa ya nwe voters card o ji bịa e nwekwara ike iji BVAS ziga ozi n'ọba ozi INEC maka mmadụ ole tụrụ vootu n'otu ebe iji gbochie magomago Nke abụọ, a gaghị enwe akwụkwọ a na-akpọ incident form. N'atụm vootu nke afọ 2015, ọ bụrụ na aha mmadụ dị n'akwụkwọ e ji atụ vootu mana igwe smart card reader enweghị ike inyochapụta aha ya n'ụbọchị a na-atụ vootu onye ahụ ka nwere ike ịtụ vootu onye ọrụ INEC ga-eweta akwụkwọ a kpọrọ incident form ebe onye ahụ ga-edebanye aha ya nakwa njirimara ya tupu ọ gaa tụọ vootu na ntuliaka nke 2019 ọ bụrụ na smart card reader amataghị mkpịsị aka onye bịara ịtụ vootu mana onye ahụ ji PVC na na-abụghị nke adịgboroja, a ga-enye ya ohere ka o binye aka ya n'akụkụ ebe e dere aha ya n'akwụkwọ e ji atụ vootu ma detụ aka akara ekwentị ya tupu e kwe ka ọ gaa tụọ vootu. Mana atụm vootu nke afọ a agaghịkwa enwe ihe ọbụla dịka incident form maọbụ ohere ebe mmadụ ga-ebinye aka n'akụkụ aha ya na voters register. Naanị akụrụngwa BVAS ka a ga-eji nyochaa mmadụ ma nye ya ikike tupu ọ tụọ vootu. Onye ọbụla BVAS na-enweghị ike inyochapụta agaghị enwe ike ịtụ vootu n'ụbọchị a ga-atụ vootu. nke atọ na atụm vootu 2023 ndị ọrụ inec ga-enwe ikike iziga mpụtara atụm vootu site n'ọgbọ atụm vootu ọbụla nke ndị bekee na-akpọ polling unit gaa n'ọba ozi dị n'isi ụlọ ọrụ inec onye ọbụla nwere ịntanetị na ekwentị ya ga-enwe ike ịga n'ọba ozi nke ndị bekee na-akpọ portal portal a ma hụ mpụtara atụm vootu a site n'ebe ọbụla ọ nọ na Naịjirịa onye ahụ chọọ ọ ga-enwe ike ibutu n'ọnụ bekee download mpụtara ntuliaka n'ekwentị ya Atụmatụ a so n'usoro ọhụrụ nke e tinyere n'akwụkwọ iwu maka nhazi atụm vootu na Naịjirịa nke onyeisiala Muhammadu Buhari binyere aka na ya n'ọnwa Febụwarị nke afọ 2022. Nke anọ, nziga mpụtara ntuliaka site n'ịntanetị. A na-akpọ atụmatụ a na Bekee Electronic Transmission of Results. Iwu atụm vootu nke afọ 2019 akwadoghị ya, mana iwu atụm vootu ọhụrụ nke onyeisiala Muhammadu Buhari binyere aka na ya na 2022 nabatara ya. N'atụm vootu nke 2019, ndị ọrụ INEC na-eji aka ha gụkọọ mpụtara atụm atụm vootu na ọgbọ atụm vootu niile n'otu n'otu ma buruzie ngụkọta mpụtara ahụ gawa n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'okpuru ọchịchị dị iche iche ebe a ga-esi buru ya gaa n'ụlọ ọrụ INEC nke steeti tupu e buruzie ya gaa n'isi ụlọ ọrụ INEC n'Abuja ọtụtụ na-ekwu na ọ bụ site n'ibugharị mpụtara atụm vootu a site n'otu ebe gaa ebe ọzọ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweta ohere iji mee nrụrụ aka mana ugbu a ọ bụ n'ebe a nọrọ tụọ vootu ka a ga-esi ziga mpụtara atụm vootu ahụ gaa na ọba ozi INEC ndị bekee na-akpọ portal tupu ha eburuzie nke ha ji aka gbakọ gawa Abuja ụmụnne m gaa ka i weta akwụkwọ ikike ịtụ vootu gị n'okpuru ọchịchị gị ka ị wee nwee ike iso wee tụọ vootu nke arọ a ndewo